Yee, anditenga! Amayi, madala, anditenga! Anditenga! Sukulu ya ukachenjede, anditenga! Uku kunali kusangalala kwa Chisomo atalandira kalata yake yokuti wasankhidwa kuti akaonjezere maphunziro ake ku sukulu ya ukachenjede. Makolo ake atamva za nkhaniyi anali ndi chimwemwe chodzadza tsaya. Adasangalala koopsa. Adanyadira kuti mwana wawo amene m'mudzi wonse anthu amamusirira kuti ndi wakhalidwe labwino, wofatsa komanso wolimbikira sukulu, tsopano zinthu zinali zikumuyendera koopsa pofikira kusankhidwa kusukulu ya ukachenjede ya boma. Chisomo adali mnyamata amene masomphenya ake onse adali patsogolo. Samapanga nawo zachibwana m'mudzi mwawo ndipo makolo akamalangiza ana awo, amawauza kuti azikhala ngati Chisomo chifukwa adali ndi khalidwe lopatsa kaso komanso losangalatsa makolo m'mudzimo ndipo aliyense adafunitsitsa kukhala ndi mwana ngati Chisomo. Maloto a Chisomo adali ofuna kudzakhala munthu amene adali wodziimira payekha komanso wofunikira m'mudzimo. Ndipo idafika nthawi imene Chisomo adakayamba sukulu yake ya ukachenjede ndipo zinthu zidasintha. Adakumana ndi anyamata osiyanasiyana a makhalidwe oipa amene adayamba kumulimbikitsa kuti awajoine. amamuseka iye chifukwa cha khalidwe lake lokonda kuwerenga osamapita nawo ku zinjoyi ah, koma achimwene kumangokhalira kuwerenga nthawi zonse moyo wa ku koleji mudzauona liti mudzachokeramotu pano osasangalala ku koleji uku kudali kuyankhula kwa anyamata kumuseka chisomo chifukwa cha khalidwe lake lofatsa tathamangani thamangani ndi atsikana m'mudzi muno muzisangalala kuswa kuswa mitima mamuna amaswa mitima ya akazi Ndipo masiku oyamba, Chisomo izi amangozitayira uko, analibe nazo chidwi, poti masomphenya ake adali patsogolo, ndipo adalimbitsa mtima wake ndithu kuti sadzasintha khalidwe, popeza amakumbukira kumene iye wachokera. Koma patapita kanthawi, anzakewo akumukopa ndithu ku zikhalidwe zawo zolakwika, Chisomo adafooka, adayamba kulingalira zimene anzake amamuuza. mwinadi ndili ku koleji kuno sindikusangalala ndili ku sekondale ndimangokhalira kuwerenga aphunzitsi anga amandiuza kuti ndiyenera kulimbikira kuti ndizapite ku sukulu ya ukachenjede apa ndafika ku sukulu ya ukachenjede ndikungowerenganso ndidzasangalala liti nkhangati anzanga akundiuza zoona adayamba kudzinong'oneza chisomo atagona ichi chinali chiyambi chakugwa kwa chisomo ndipo adayamba pang'ono pang'ono kumawasekerera atsikana modabwitsa, kumaanamiza, n'kumagwa nawo m'chikondi pomagwiritsa ntchito mawu onena kuti ndili ndi mapulani okuti ndidzakukwatire. Ndipo atsikana akangomva mawu amenewa amakhotyoka ndi kugwa naye m'chikondi Chisomo. Komatu pansi pa mtima Chisomo amadziwa kuti akungofuna kuwaseweretsa, adalibe mapulani ena alionse okwatira. ndipo akakwaniritsa zokhumba zake ndi mkazi aliyense amangomusiya paliponse opanda chifukwa china chilichonse komanso mochititsa manyazi ndipo sizimamukhudza olo mpang'ono apa nkuti moyo wa chikoleji utafikapo utamulowa chisomo ndipo amaona kuti moyo udali wonse pa moyo wake sikuti amangoseweretsa ana asukulu anzake okha ayi tsiku lina kudadzabwera msungwana wina wa zaka 18 wochokera m'mudzi wozungulira kolejiyi amene amapanga maganyu ochapa zovala za ana asukulu popeza kuti adali ali wamasiye ndipo amayang'anira ana anzake kunyumba Ndipo Chisomo atamuona mtsikanayu adamunamiza kuti ukapanga nane zinthu zadama ndikupatsa ndalama zochuluka zimene sudzachapanganso maganyu ochapa. Msungwanayu atamva izi adakopeka naye Chisomo. Koma zinthu zonsezo zitatheka Chisomo adamunyoza mwana uja. Aaa iwe, inenso ndine mwana wa sukulu, umaganiza kuti ndalama za nkhaninkhani ndingazitenge kuti? Iwe kumamvera zimenezo, iwe ndi wopusanso eti? Ndinu anthu okomedwa azimayi. Tapitani uko apa. Aaa, takaphunzireni. Adayankhula choncho Chisomo koma mtima wake osakhudzika olo mpang'ono. Mwana wamkazi adanyamuka misozi ili m'masaya. Adathamanga kubwerera kumudzi. Sadauze aliyense popeza adalibe womufotokozera. Koma khalidwe la Chisomo sikuti lidathera pomwepa ayi. Adapitirizabe kuswa mitima ya atsikana osiyanasiyana pasukulupa, ndipo samawerengera kuti uyu ndi wamkulu kapena ndi wamng'ono, wochokera banja lolemera kapena losauka, amapemphera kapena sapemphera. Chisomo adali kukhumudwitsa atsikana ochuluka pasukulupa, ndipo mbiri yake idafika paliponse, anthu amamudziwa zochita zake. Atsikana onsewa amagonekera kwa Chisomo chifukwa adali ndi mawu okoma. ngati suwiti. Amawagulira mphatso zosiyanasiyana kuti awakope, pamwamba powanamiza kuti awakwatira, kenako kuwaswa mitima mwadzidzidzi. Ndipo zidafika pokuti ena mpakana amasiya sukulu chifukwa chokhumudwa kwambiri. Ena adayamba kudziyang'anira pansi, kumadziona ngati vuto ndi iwowo, mwina si okongola. Zomwe zidapangitsa kuti atsikana ochuluka pasukuluyi akhale odziyang'anira pansi chifukwa chisomo akamasiyana nawo atsikanawa amawapatsa mawu onyoza owanyogodola palibenso amene angakukondeni mkazi amaoneka choncho mkazi amene kuli akazi kunjaku kumasamba inu nthawi zina amayankhula choncho pothetsa chibwezi chisomo analibe chisoni ndipo ali mchaka chake chomaliza cha sukulu adakumana ndi mtsikana wina Dzina lake Tiyamike. Uyu adali mu chaka chake choyamba cha maphunziro. Adali mtsikana wa nzeru, wa chifundo, wa chikondi komanso wokongola. Chisomo atamuona msungwanayu adasekelera ndipo mkati mwake adadziyankhulira kuti ehe! Uyu ndigwetsa. Adagwiritsanso ntchito njira zake zimene amagwiritsa ntchito ndi atsikana ambuyo aja kuwanamiza kuti awakwatira. Timawu tokoma, koma tiyamike adali wosiyana ndi aliyense. Sadasunthike ndi mawu ena aliwonse amene Chisomo amamuyankhula kapena mphatso zimene Chisomo amabweretsa kumalo ake ogona a msungwanayo. Tiyamike anali atamva kale mbiri yonse ya Chisomo pasukuluyi, nchifukwa chake sadatekeseke ndi mawu aliwonse kapena zichitochito zilizonse zimene Chisomo amamupangira kuti agwe naye mchikondi ndipo tsiku lina tiyamike adamuwuza chisomo kuti ngati ukufunitsitsa kuti iwe ndi ine tikhale pa ubwenzi ubwere ku mkumano umene tili nawo ife azimayi pakampasi pano udzangomvera nawo ukabwera ndikulola ubwenzi ndipo achisomo monga mwa ukatakwe wawo atangomva izi adavomera ndipo adaona kuti udali mwayi wakuti tsopano amuseweretse tiyamike Kwa iye, kudali konena kuti akangopita ku mkumano umenewu ndiye kuti mawa lake athana naye Tiyamike kenako athetse ubwenzi amuyalutse pa kampasi ponse. Ndipo madzulo adafika. Nthawi idakwana ya mkumano wa azimayi. Anthu adasonkhana, atsikana ochuluka mu holo yawo, ndipo mkumanowu udali wokambirana zokhudza nkhanza za mmalingaliro komanso nkhanza zochitirana kuti uyu chifukwa ndi wamamuna kapena ndi wamkazi. Ndipo mwambo utayamba, mmodzi mmodzi amapita kutsogolo ndikumakafotokoza nkhani yake, kufotokoza ululu wake umene adakumana nawo, nkhanza za mmalingaliro ndi nkhanza zokhudza zogonana zimene iye adakumana nazo pa sukulupa. Apa nkuti Chisomo atalowa kale mu holomo atakhala kumbuyo, ndipo adadabwa kuti ena mwa atsikana amene amapita kutsogolo ndi kumafotokoza nkhani zawo adali atsikana amene iye adawaswera mitima ndipo adawasiya mochititsa manyazi. Ndinamukonda! Ndinamukhulupirira! Sindinkadziwa kuti anali mabodza onsewa, koma adandiswera mtima. Pano ndine wamanyazi komanso ndimangodzimvera chisoni nthawi zonse, adatero mzimayi wina amene amafotokoza nkhani yake ndipo uyu adali mmodzi mwa azimayi amene chisomo adaseweretsa chisomo atamva za mawu awa mtima wake udagunda adachita manyazi ndipo adazindikira kuti nkhani iliyonse imene imakambidwa mu chipindamo imakhudza iyeyo ndithu ndipo mwansangansanga adatuluka ndikuyamba kuthawa kuchokera pomwepo mbiri yake idayipa koopsa aliyense adayamba kukamba za khalidwe loyipa la Chisomo. Ndipo padalibe angakhale mtsikana mmodzi amene adafuna kukhala pa ubwenzi ndi Chisomo. Angakhale anzake amene ankamupangitsa khalidwe loyipa aja sankafunanso kucheza naye. Ndipo zina mwa nkhani zimene zidawachitikira azimayiwa zidapita m'marediyo ndi m'matelevishoni osiyanasiyana. Ndipo Chisomo atamaliza sukulu palibe amene adamusangalalira. Angakhale ntchito idavuta kupeza chifukwa angakhale omulemba ntchitowo anali kuti nkhani yake, khalidwe lake loipa kusukulu lidali litafika kalekale. Ndipo mabwana amaopa kubweretsa mchitidwe wa nkhanza zokhudza zogonana pa malo ogwira ntchito n'chifukwa chake samamulemba ngakhale kuti pepala lake lidali la mphamvu. Chisomo ataona kuti zinthu sizikuyenda adaganiza zobwerera kumudzi. koma mwamanyazi. Amakolo ake sadamvetsetse kuti moyo wa Chisomo wathera chonchi bwanji. Mnyamata amene amaoneka kuti ali ndi tsogolo lowala adapezeka kuti akuyenda mumdima wokhawokha. Apa mpamene Chisomo adazindikira kuti ziganizo zimene adapanga, zinjoyi zimene adayika patsogolo zidamuonongera moyo wake wonse komanso miyoyo ya azimayi ena osalakwa. Mamuna amene amagwiritsa ntchito azimayi kukwaniritsa zilakolako zake ndikuwaswera mitima amakhala kuti akuyatsa makala amoto pa mutu wake. Mtima uliwonse wosweka umene umakhumudwitsidwa, ndithudi tsiku lidzafika aliyense adzakolola zipatso zake. Tiyeni Tipatsane ulemu wina ndi mzake, amayi, abambo, mtsikana, mnyamata. Mitima yathuyi siyoseweretsa. Ngati tikudziwa kuti palibe chikondi pakati pathu ndi bwino kungosiyana osamanamizana ndikumangoseweretsana chifukwa wina adzapezeka kuti wasweka mtima ndipo moyo wake udzakhala wokhumudwa nthawi zonse.